ka ehi na-eri ihe e ji emeri ụtụtụ mgbe ahụ ọ na-emechipụta ya wụrụ nri mbụ ị ga-eri n'ụtụtụ tupu ị pụọ tupu m pụọ Gawa gaa ọrụ. obodo mmọnwụ Ee, gaa obodo ma ma ọ gawa ọrụ ma ọ gawa ebe ọbụla ma ọ gawa abịnye akwụkwọ n'ụtụtụ o nwere akpụkpọ na n'ofe n'abalị ụtụtụ ụgụrụ ejide gị ya ga-efe nwa mmiri Igbo Igbo aka nakwa n'ama egwuregwu ebe a na-ewetara unu ihe mfere na ihe mwagharị niile dị iche iche na-egosi ụmụ ụwa na a ga-asụnwukwa Igbo na-etinyeghị bekee n'ụdị ọwụla n'ụwa ugbu a maka ọtụtụ ndị mmadụ che na ọ dịghịkwa fecha fecha ịsụ Igbo na-etinyeghị bekee mana ka o si na dị onye m nwere na taa wụ onye na-eme ihe onyonyo na-eme ihe egwuregwu pụrụ iche kpọrọ akpọ a ma ama ezigbote ọkpọdo ala Igbo ama m ebe o si mana ọ ga-aka mma na o si ya n'ọnụ ka unu mata onye ọ wụ odogwu pụrụ iche na-emesi ihe ike ọ na-anyụsikwa ihe ike n'ala Abuja araba m ele otu i mere nwoke ọma
odola m ga-ama gị mma gị ga-ama gị ụmụ ụdị ọkpa na ike onye ara isi adịghị mma isi ya lọkwuo ịma ụmụ oge nke gị ọkpụ ịkpọ isi gị kwesị ndị adịghị iburu dị pụrụ iche atakwala m ọgbọ ọzọ biko aha m onwe nwekwa Frederick Chukwuofoma ndị mmadụ ma m n'ebe niile n'ụwa niile ka Fred Bright abụ m onye iberibe nwa ọrụ ọzọ ya na-arụ nkwugheri ka nkwugheri ekwugheri akwụ ụgwọ Ekwugheri akwụta Mgbe na-ana ụgwọ. azụ ụmụazị niile na-enyekwe nne na nna wee na-enwetago ọ ka e si eme igbo dị ndụ nwee ihe na-eme igbo anyị ga Em. na-asụ ya na-aga n'ụdị pụrụ iche ndewo nwanne m awụ m onye Enugu onye Aninri onye Oduma Ezinatọ Ọhọfịa Oduma Aninri local government
na ngalaba Enugu steeti yes yes ahụ asụ Igbo ndewo mana ịbịa ee yes ọ ee ee ee ọ ya ị bịara ama egwuregwu dịka owere si wụrụ omenala anyị ama m ma ị gara ọta akara mgbe ị dị nke ntakịrị n'ala Igbo

ihe ibu n'isi na edemede ọ kpọkụziri ihe dị otu ahụ ngwa gụọrọ anyị abịchịdị igbo si na a ma ruo na zee ya nke zee ya ga-afịa ahụ gaa n'iru kịta ka m chi azụ ga na-amụkwu ya ọzọ maka na m chọrọ ka ụmụ m na-asụ amasị ego ụmụazị gị na-asụ igbo na-asụ igbo n'ụdị pụrụ iche wụọ ya na-asụ bekee asụ igbo were bekee na-asụrụ anyị na-asụrụ anyị fone ị fụ nwa igbo sị ya kee ka i mee Ọ sị gị, "What?" Na- what? Mụnwa, Seriously, "What?" dọọ. Si adọwa gị ọnụ. onwe onwe eme m ji- m- ofe obere ka m bee akwa ya nsogbu bụ o- ofe obere ka m sị gị yie Yeah. la ka m ji eme onwe m Amakwa. ka ị gbasa ihe n'igbo m ga-ama onwe m ụla nsị ya oge rere eze ndị igbo na stockholm na sweden nsị ya onye isi kenesa ya anabata anyị sie ngwọngwọ ofe ọra ofe ihe niile dị ebe Ndị a na-eri n'Igbo nọ dị ya n'ebe ahụ. ụmụ ya niile pụta nsị onye eze kedu aha nwa gị a n'igbo maka nwa ya da anụ bekee anụ anụ igbo ọbụla ya nwa ya wee bịa n'ụwa ma ma bịa n'ụwa sị izi ka aha nwa nwa gị nwoke a ọ sị em kpọ nwunye ọ sị ya darling biko em kedu aha aha igbo ya maka ọ marọdị ya na onwe ya ama ha ma ya fụkwara nwatakịrị akwụkwọ anyị n'ebe o si na-asụ asụsụ swedish na ọ dịrọ mma ọ dị mma ebugodo ụmụ ihe bịa oge m gwara o metụrụ ya n'obi mana ama m na onweghị mgbanwe obi ọ ga-enwe mgbanwe obi onye pụrụ iche obi mgbanwe ka o wee kụzie ezi ụmụazị ya otu ọbụla o si wee dị na kụzie ụmụ bịa mgbe ha weta m ya larụla ba mkpụrụ gị larụla ozugbo ya mechie ọnụ mana fim ma fim pamsị gara fim fim mechie ọnụ ime fim ụra mma ya pụ ọsọ
egubekwara egubekwara anya bichidi ọ keleche gị abụchidi efu
nke na-ekpuchizi ọ na-ekpuchi ọnụ m anụ ihe ị na-ekwu ị sị abụ gịnị gụọ gụọ abụchidi efu gam Igbo gbagharanụ m ga-amụ ya oge ọzọ m ga-agụ Anyị ga- ga-ebido n'izu were ikpochi maazị ya Ee, emewe ya ma tata Mana- o nwe ebe o nwe ebe o ji m biko O nwe ebe o ji gị biko ọ ka ka m jụọ mara gị- eziokwu wụ ndụ igbo kwuru eziokwu wụ ndụ. ka m jụgoro gị Odogwu Fred Bright ị na-agụ ka ka ị na-akpụ isi ala ama m agụka agụka ọfụma ọfụma bụ nwa chineke n'ụdị pụrụ iche. enwe nwa chineke n'ụdị pụrụ iche Ei. gụọrọ anyị abụ ọma isi iri abụọ na atọ
abụ ọma isi iri abụọ na atọ ana m ege gị ntị abụ ọma isi abụọ na atọ na jehova onye na-eche m dị ka atụrụ onye na-eche gị dị ka atụrụ amahụ m atụrụ ma ọ kamara m tinye ewu ebe ahụ ewu ka m
jehova na-eche gị dị ka atụrụ ma nwanụ mpa m ị ga-agwa m na ụmụ ya ka ka m ji nwa hazie onwe m m ga-egbu ga Mba. ị nọ n'igbo ị wụrụ ezigbo nwa afọ igbo ihe m na-amụ kịta
ihe m na-amụ kịta n'igbo
kozie kwụrụ ọtọ ọ dị ka ọ dị ka ọzọ emere ọ dị ka ọzọ ị chọrọ ịgwagbu ihe niile Ee, biko ka m jụgoro gị Ee, biko si uru o nwe ayọ m chọrọ ịyọ ndị ndị na- ndị na-enene ihe a mmemme a na-eme ama egwuregwu ka a na-eme ihe a na-eme kịta nwa bara ezigbo uru ihe na-eme m kịta nwa na mụ onwe m agụnwuọ abụ ọma n'igbo Ịgụ nwa wee- Enwe na ịgụ bekee nwa kịta bụ nwa Chidi Igbo. na i- ụbụrụ m ka m ji wee gbanwee oke Tụgharịa ya ma sụọ ya. tụgharịa n'ụdị pụrụ iche ụra mmanụ nwa ụnụ fụrụ na mmanụ ọ iji agwa ụnụ na ọ na-ewute m ọ na-ewute m n'ụdị pụrụ iche o kwesịrị ka anyị na-asụ igbo sụọ igbo na-etinye bekee ọbụla ndị a na-etizi na ndị ugwu a na-emeri anya na-emeri a ga-asụ nwa asụsụ bịa na-etinye bekee ọbụla n'ụdị ọbụla ị ga-anụ ndị that is but because of just that
ọ na-adị kịta nwa na eburugo m ya n'isi m o kwesịrị ihe nakwa ihe dị ka akwa o kwesịrị ekwesị ka iri ya dị gị tupu a na-agara ka m jigodi gị mgbe ahụ ị nọ ọta akara ka m jigodi gị kwuo eziokwu n'ihu Chineke n'ihu mmadụ mgbe ị dị ka mgbe ị dị ihe dị ka afọ asatọ na afọ iri kedu ihe i ji emeri ụtụtụ
ka m kọwara gị ebe m ebe m nọ wee gaa ọta akara m na ga ebe ị nọ gaa ọta akara gị ọ bụrụ n'ala Igbo ee ọ na mpaghara ndị mmanwụ abụọra obodo ndị mmụọ ị gbafee Aba
si ebe ahụ ịma na ụzọ Ikot Ekpene na mgbafe ebe a gawazi Calabar na onwe Efik Efik Efik Efik ya wụ na-asụ be ha kịta ahụ ka m ga-esi kpọrọ ya ebe ụjọ atụ gị ịma na m na-asụ ikwuru eziokwu eziokwu ihe m ji gwa gị ha kịta na ka ịghọta na ọta akara m bụ na ala Igbo Eh, ụfọdụ ọnụ ọgụgụ ọnụ anụ amara m agụ ya mana ka o si na dị hmm.
ịma ha ndị nke ahụ hmm. ka ihe ị na-eri ihe eji emeri ihe iji emeri ụtụtụ mgbe ahụ ọ na-emechi bụ ya wụrụ nri mbụ ị ga-eri n'ụtụtụ tupu ị pụọ tupu m pụọ Gawa gaa ọrụ. obodo mmọnwụ Ee, gaa obodo ma ma ọ gawa ọrụ ma ọ gawa ebe ọbụla ma ọ gawa abinye akwụkwọ n'ụtụtụ o nwere akpụkpọ na n'ofe n'abalị ụtụtụ ụgụrụ ejide gị a ga-efe ya nwa mmiri papa m papa m ji aka hazie o nwere ka o si apịa apịa ya ya bụrụ ihe eji Ya dị ihe eji ka- akwalite akwara ya dị- akwara ahụ ya dịkwa ka nke ọfụ dịka ihe ndị bekee na-akpọ gym maka Chineke papa m hazie o nwere ka o si efe m ka o si efe ya mmiri ọkụ ahụ aka ka o ji ahụ ọ- Ya hụọ ya. ma- ma- ọ na- ọ na-abara gị mba ahụ ekute mmiri isi nsọ ụtụtụ nwanne ụnyaahụ Na- napịa n'ihe. ya pịcha ya hazie Ndị a ya bụ ihe. ihe- ọ dị- ọ dị ka nke ọfụ azụ dị iwezikwara ofe gị na-ede ofe bara ọra emetụ ya nwa ọkụ gbaa ya nwa mmiri ka o wee zuo ụmụ ofe etinyere ịkpa na o nwere ka mmiri ga-esi ṅaa ya tigbuo ya nnukwu o nwere ka onwe onwe anụ na-akpọ akpụ onwe akpụ onwe ebine na be anyị akpụrụ eme akpụkpọ akpụkpọ nwa ebine nwa ebine ọ masịrị m n'ụdị pụrụ iche oge ọbụla m sigoro obodo iwe ebe ọbụla m si bata m na ụlọ na-asị mama biko gote akpọnwụ ebine ji tinyere m ofe ọkwụrụ ị na-atapịa ọ ya ọzọ. na-ewepụta Ụtọ. ụtọ ụtọ niile kwesịrị ịnụ na Chineke ihe esi na-emere. n'ala Igbo ị na-anụ ya Oo. nri nne kwọrọ aka sie ị na-anụ ụtọ ya ojukwule
Azaghị Ojukwu. O, mba, mba, Ee, o, chere ka m mba, jikọrọ ya. ka m jikwa gị ọzọ Em, dịka esi na-aga n'ihu ọ ga-amasị m ijikwa nke a n'ama egwuregwu ịma ọ na-abịa n'ama egwuregwu o nwere ka ọtụtụ ihe dị n'ama egwuregwu O- otu ndị mmadụ na-ele ama egwuregwu onye ọ- ndị mmadụ pụrụ iche iche ebinyego aka na ama egwuregwu ga-adị mma na ọ ga na-aga n'ihu mana nke dị ka ibe ya ka m jụgodu gị kedu ofu ihe mere gị mgbe ị dị ntakịrị niile echefu echefu n'ụwa a ihe dị ka ọ dị ka maybe ọ dị ka mgbe mgbe eh, Ma nwegoro ite mgbe- maybe. ọ dị ka mgbe ahụ ị nọ ihe dị ka afọ iri ma afọ iri na ise ma afọ iri abụọ ị dị ntakịrị o nwee nwatakịrị gị na ya na-anọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ga-asị mgbe ọbụla ya chọọ gị sị m ga-egbu gị m ga-egbu ngege ngege a na-eji gị na-eji gị na ofu ụbọchị ma hapụsị gị na ya sị ụnụ gbazie mgba nwatakịrị atụtụrụ gị kụọ ihe tinka kụrụ pan ọwụwa ofu onye mana ke ihe ị ga-echeta ihe o mego gị mbụ o mego ejima ka ahụ
ebela akwa ebela akwa ebela akwa ebela akwa ama m ejiji ebela akwa m cheta ụmụazị mere ụbọchị anyị tee ha kụọ m ihe tinka na-akụ pan gburu gị ili ejero m akwụkwọ o jiri m about izu ụka ofu tupu mụ onwe m jekwu na akwụkwọ ọzọ otu izu ụka gị nọcha ị nọ na ụlọ zugoro ike igbu nne ejima na ọ bụ otu m tụọrọ gị ụtọ ọkpụkpụ eh? atụrụ gị ụtọ ọkpụkpụ ya wu na ego ka enye ya maka chineke aka m ebe a karịa ibe eto na ụmụ ihe ụmụ ihe nọ si ya ee eh, biko ka a na-aga n'ihu nwanne m nwoke ndeewo n'ama egwuregwu udo dịrị gị ee eh, achọrọ m ime chineke ga-agọzi mmemme ga ama egwuregwu ga n'ihi na ọ mmemme ga-ebute ebulite omenala ndị igbo asụsụ ndị igbo o nwe ihe m na-agwa m na-agwa ụfọdụ ndị ọyị nwoke na si mgbe na-adịghị anya onweghị ọzọ tọsị m ụtọ n'obi karịa na DSTV wetara African Magic Igbo ọtụtụ ụmụazị mee ka ha ga na-enene

ndị ọwa isi ụmụ nwaanyị ya chi ime ihe nwe nwaanyị kwa nwaanyị eh. nwaanyị ga-adụ ime na-aga n'ụzọ afọ ime too na ya mụọ n'ụzọ so e nwee nwaanyị ga-eme ihe ebe anụ si n'ebe a binye gaa ebe nke ọzọ rugo ebe a mee ka o nwe ihe mere ebe anụ a mekwe ọtụtụ ihe nwaanyị na-emegasị ọ dị ka eriela ha gị ọrụ ị mara ka e si eme ama m emetụ ihe a mme nwere ike ọzọ na-esi ya amara ha ba ya n'ime were ya nye gị ya tupu ara gara biko ka m jụọ gị ị sị na nwaanyị ka nwoke atụ ashị mpa gị na mma gị ke onye ka atụ ashị mma gị ọ na-ahụ nto na gbaghara m ma ọ bụ ebi ike mara afọ ka m ga-akpọrọ gị akụ nnazụta ọ na-ahụ nto asụsụ ibe ezu azụ eburu ya ewechi nle ya bụ ihe ntị anyị na-eme ọbịa na-akpọrọ wee kụ ọzọ mụ na mma arụba ụlọ wee nụle ewechi iwe nnu ịmara eziokwu ma ịmara mma mmanụ sam chọrọ mma obere ya ka obi wee dajụ maka ọ ma n'eziokwu ka m na-ekwu ndewo igbo igbo si na ọmma na ọ ga-akpọrọ ya nke ọzọ igbo igbo ndewo na ya gara m egwuregwu anyị na nwanne anyị nwoke wee na-eme ihe ọchị na-eme ihe gbasara njakịrị niile n'ụdị dị iche iche na-emekwa ihe inye onyonyo dị iche iche na ngalaba nke ala Abuja ka anyị na ya nọ taa ezigbo aha ya wụ Frederick Chukwu Ọfọma Chukwu Ọfọma onye Oduma Ezinatọ Ohofia Oduma Aninri Local Gọọmenti Enugu Steeti